moni amalawi kulikonse kumene muli dzina langa ndine sizwe pano pa umkhonto wa ngoni ife tafika tili mu mzinda wa lilongwe taona anzathu ali nengo fm a djd ndi gulu lawo lochokera kumene ku blantyre ngati atula nkhani amene azikhala akulemba nkhani zawo pa ma demonstrations amenewa tithokozenso kwa amene mwadzipereka kuchoka ku ntcheu dedza salima mchinji kasungu ngoni military imene yafika kuno ku lilongwe tikuthokozani nonse angoni military amene mupereke chitetezo chokhwima taona nambala ya wanthu ndi 4500 imene yakonzeka kupereka chitetezo kwa ife amene tikupita ku mademo ngoni military yafika kale nde tikupempha amalawi kuti musachite mantha musafowoke musabwerere mbuyo ngoni military yalowa kale limo muno 4500 anthu amene akhala kupereka chitetezo tikuthokozeninsoni aku malawi mdf amenenso mwakonzeka kupereka chitetezo tikuthokozeni ku malawi army khala nafeni yenda nafeni kulira kwathu ndi kulira kwanu ufulu umene tikumenyera ife lero ndi ufulu wa ana anu a malawi army ndi ufulu wa azibale anu a malawi army chifukwa kuphinjika tikuphinjika ifeko nanunso mukuphinjika ngati nzika za malawi ndiye tikuthokozeni a malawi army amenenso mukubwera muli njira kuzakhala nafe pa ma demonstrations amenewa ndimafuna ndichenjeze ku khoti kuti khoti ndi la wina aliyense muno m'malawi ndipo malamulo a ku khoti amathandiza mzika iliyonse muno m'malawi taona anabelo mtalimanja ndi gulu lakwe nrb akunyozera chigamulo cha ku khoti pomakana anthu kuti asalembetse mkaundula wa zisankho ndikuyiwuza nrb kuti isakhale pafupi ndi pamene pali a MEC kuti azilemba anthu kuphwanyatu zigamulo za kukhoti pomwe ndithu ndi mulandu dziko lino si la one party system tili mu ufulu wa democracy aliyense ali ndi ufulu wochita zimene akufuna motsata malamulo a dziko uyo amene akuphwanya malamulo a dziko ndi amene lamulolo limagwira ntchito pa iyeyo Chikusangalatsani mchiyani a court? Wina nkubwera kudzatenga chiletso kuti ma demonstrations asakhalepo mpamene omwewo akuphwanya zigamulo zanu. Mutitenge bwino ife a Malawi chifukwa mmutu mwathumu muli mbozi nde ikapotoka mbozi imeneyo tiyamba kulunjika ku ma court. Lerolo limenelo. Ndikupempheni ma supporters nonse ku Ntcheu kumene ife ankhondo a angoni tachoka amene simunakwanitse kufika kuno mwakonzeka kupanga ma demonstrations anu pa ntcheu boma ndi madera onse ozungulira mu ntcheu muno chilichonse chimene chichitike kuno ifeyo tikupatsirani ndipo inunso muonetse mkwiyo wanu ndinu amalawi tikuyankhula zimenezi ku dziko lonse la malawi ku kasungu dowa ntchisi zigawo zonse zakumpoto kumchinji zigawo zakumwera ngakhale eastern region ma demonstrations akhalemo m'madera anu sitikuopa munthu sitikubwerera mbuyo dziko lino si la annabel mtalimanja mwana wa john tembo amene akusokoneza kalembera wa chisankho ayi tidakana za mashini a smartmatic kukana kwa mashini a smartmatic nkonena kuti kudadzetsa mpungwepungwe m'mayiko ena anthu ambiri adaluza miyoyo yawo chifukwa cha mashini amenewa chakukomerani inu nchiyani kukatenga mashini amenenso aluzitsa miyoyo ya anthu ambiri tikunena pano dzanadzanali ku mozambiki kunali mavoti lero ku mozambiki kuli chipwirikiti anthu akumenyana anthu akuphana chifukwa cha mashini amenewa a smartmatic zimenezi sitikufuna zichitike kuno ku malawi ayi tiyeni tizipewe A Chakwera ngati muli ndi moyo wa magazi chonde tikupemphani Mulungu awutsuke mukhale ndi moyo wabwino chifukwa inu ngati munali m'busa munayenera kuonetsa zitsanzo zabwino kwa amalawi ngati m'busa. Tili mu ufulu wa democracy nthawi imene munkalowa pa mpando mumadziwa kuti dziko lino ndi la democracy ndipo inuyo ndi amene mumatsogoleranso ndi azinzanu nthawi imeneyo kuchita ma demonstrations. palibe amene amapita kukatenga ziletso mumachita bwinobwino ma demonstrations ake boma limene machitira ma demonstrations yo linalinso lomwe linali lolongwe lero mwalowapo pa mpandopo mothandizana ndi malemu bn amene adakuyikani pa mpandopo pomwenso a bn yo munachotsa moyo wawo ngakhale pano lipoti la ndege kulibe mukusokoneza nkhani pobweretsa commission of inquiry yoti ipange kafukufuku amenewu koma yachinyengo yabodza imene sitigwirizana nayo ife amalawi posachedwa panso tikhala ndi ma demonstrations oti muchotse commission of inquiry imeneyo zithe pasakhalenso commission of inquiry tione chaka chamawa pamene zipanizi za mgwirizano umene amalawi akufuna zidzakhazikitse commission of inquiry ndiye tikuchenjezani kwa inu nonse amene mwalandira ndalama lero kuti mubwere mudzapange ma demonstrations ndinu olandiridwa mukhoza kubwera tengani ndalamazo bwerani ifenso takonzeka ife palibe amene watipatsa ndalama ina iliyonse koma chifukwa chomenyera ufulu wa dziko lapansi tifera ufulu wathu omwewo bwerani ma 2000 kaya ndi ma 20000 amene akupatsaniwo bwerani ndithu konzekani bwerani sitikuletsani ayi amene mwatenga ndalama kuti mudzasokoneze ma demonstrations lerolo bwerani ndinu omasuka ndipo takulandirani tithokoze nonse amene muli njira mukubwera kuno ku lilongwe ife a umkhonto wa angoni tikhala nanu takonzeka kupereka chitetezo chathu Kwa akamuna okwana 4500 ngoni military komanso mdf tikhala nayo. Asingesabi umuntu fikani nonke dziko ndi lathu palibe amene adzamenyera ufulu ngati inu muchite mantha zinthu zikuonongeka mdziko muno maso anu akuona musadzanene kuti maso samaona ayi mphamvu muli nazo

wa a Tembo amene adali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party m'mbuyomu kuti sakuyenera kugwira ntchito imeneyo potengera status imene ali nayo. Unkulunkulu anibusiseni nonke. Izani madoda. Singasabi muntu. Izani madoda. Ngiyabonga.